Eris, in Nùgoro, in s'Interi de unu adòbiu fatu in s'Exmè, est istadu presentadu su partiu nou L'Italia in Comune, chi bidet intre sos fundadores su sìndigu de Parma Federico Pizzarotti. A pèrrere sos traballos sos responsàbiles regionales de Italia in Comune, Maurizio Sirca e Antonello Zicconi, chin Pizzarotti ant partecipadu peri su sìndicu de Cerveteri, Alessio Pascucci, coordinadore de su partiu. A custu movimentu sunt pompiende sìndicos e amministradores sardos, pensende mescamente a sas eletziones regionales. A li dare su benevènniu a sa delegatzione b'at pensadu su vice-sìndicu Sebastian Cocco. Presentes esponentes polìticos nugoresos de La Base e de La Città in Comune. Sa punna est de torrare a pesare unu movimentu dae bassu chi facat una rete de listas cìvicas, assòtzios o pessones chi podent partecipare a sas eletziones locales, regionales e natzionales. S'artare de Santa Maria 'e su Nive in Nùgoro at a torrare comente fit in anticu, torrende a su progetu de s'architeto Giacomo Galfrè fatu in su milli otichentos barantanove in istile neoclàssicu, cando fint acabende sos traballos pro fraficare sa sea de sa diòcesi de Nùgoro inpessu torrada a costituire sa nova e-i su progetu, chi previdit de pònnere in securesa sas tumbas de sos Pìscamos e s'illuminatzione nova de Santa Maria, Los ana presentaos custu manzanu in s'interi de una cunferentzia pro s'imprenta. A s'addòbiu, coordinau dae Michele Tatti, diretore de s'Ortobene, ana picau parte s'architeto Angelu Ziranu, chi at curau su progetu pro torrare a s'anticu s'artare neoclàssicu, Maria Paola Dettori de sa Soprintendentza de Nùgoro e Tàtari, chi at aprovau s'interventu. Su piscamu de Nùgoro, Mussennor Marcia, at ammentau sas conditziones de Santa Maria in làmpadas de su duamiza e ùndighi, S'architetu Ziranu imbetzes at contadu de sa chirca istòrica e documentale e de sa nàschida de sa sea e de s'artare. A pustis de su progetu de s'architetu Galfré, in su mille novichentos e trintaduos s'artare l'ana modificadu, ma est in su duamiza chi l'ana mutzadu. Sos cantos originàrios in màrmaru, in printzìpiu abbandonados, como los ana recuperados e sun a disponimentu pro los torrare a su locu issoro e torrare s'artare a comente fit istadu progetadu. Sighit s'operatzione Estate Sicura ammaniada dae sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro prevènnere e cuntrastare a manera particulare sa violatzione de su còdiche istradale. In su finechida colau, sa cumpagnia de sos carabineris de Siniscola ana dispostu controllos in sos caminos prus trabicados intre Santu Teodoro, Budoni, Orosei e Durgali, ube in custas chidas b'at arribbau unu pore de turistas. Sos militares ana compudau chentu otanta mezos, denuntziande e ritirande sa patente a tres pessonas ca fin guidande imbriacas. A unu zovanu de trinta chimb'annos de Orosei l'ana denuntziau ca fit guidande chentza patente, ritirada dae su duamiza e bìndichi e in prus sa màchina fit chentza revisione e assicuratzione. Cassaos in possessu de droga a ses zòvanos los an sinzalaos a s'autoridade giuditziària comente cussumidores de droga. S'iscuadra mòbile de Nùgoro chenàpura at arrestau un'òmine de chimbantases annos chin s'acusa de possessu e cultivatzione de droga pro la bènnere. Sos politzotos de sa setzione antidroga a pustis de controllos e apostamentos an bidu chi in domo de s'òmine bi fit semper un'andaletorra 'e zente. Cando an fatu controllos prus fungudos e una percuisitzione domiciliare an acatadu e secuestrau una preda de eroina, de partire in doses sete imbòlicos zai bene tancaos, dòichi gramos de mariuana, dinare in contante, pesicheddos, materiale pro partire sa droga e sete fundos de canapa indiana in su terratzu. Sàpadu, in s'udièntzia de convàlida, a s'arrestau l'an dau sos domiciliares, isetande su protzessu pro diretissima in su tribunale de Nùgoro. Sa Sardigna depet pacare unu miliardu e mesu de euro pro risanare sas cassas de s'Istadu, unu contributu chi ponet in perìculu s'ìsula e su sistema Regione. Sa denùntzia arribat dae sos presidentes de sas Commissiones Bilànciu, Franco Sabatini, e Autonomia, Francesco Agus, chi an annuntziau s'aviu de una vertèntzia nova chin s'Istadu, un'iter chi at a cumintzare cras chin sa sètia cumpartia de sas duas Commissiones. Amus a cumintzare chin sas auditziones de sos assessores a sos entes locales e a sa programmatzione e de sos rapresentantes de anci e cal, an nau Franco Sabatini. S'obietivu est de arribbare a una risolutzione de presentare a su Cussizu. Sa chistione est sèria e meresset unu dibàtidu pùblicu. Sabatini e Agus an mentovau sos trasferimentos mancaos pro trichentos milliones de euro. In su duamizesete s'Istadu a sos entes locales li davat otichentosessantotto milliones de euro, tantu chi est minimau in su tempus fintzas a arribbare a sos duchentosbinti milliones de euro de su duamizedechesete. Otantaduos milliones de tassas provintziales si los mantenet s'Agenzia de sas Intradas chi, a pustis che los tramudant a s'Istadu. Est una situatzione pesante meda, at nau Sabatini, e si a custu s'annanghen sos seschentos otanta milliones de euro de acantonamentos, sa chistione est drammàtica, arriscamus de non resessire a parare fronte a sos bisonzos de sos comunes sardos. Sa chistione si diat pòdere isòrbere chin s'ativatzione de s'Agenzia Sarda de sas Intradas. Sos carabinieris de su Cumandu Provinciale de Casteddu chin s'azudu de cussos de Nùgoro e Tàtari ch'an isperdiu una grefa criminale chi traficabat droga in su 'e Casteddu. Sos militares, custu manzanu, an eseguiu batòrdichi ordinàntzias cautelares, sete in càrcere e sete a sos domiciliares, firmadas dae su gip de su Tribunale de Casteddu, de s'operatzione, cumintzada a pustis de s'irrobatóriu a sa filiale de su Bancu de Sardigna de Casteddu, fatu su chimbe de agustu de su duamiza e sèichi, nd'at faveddau in d-una cunferéntzia pro s'imprenta su colonnello Ivan Giorno, cumandante de su repartu operativu. Sos indagaos sun acusaos de possessu de droga pro la béndere dae capidanni de su duamiza e sèichi a maju de su duamiza e dechesete. A una de sas pessones a sos domiciliares li sun imputande peri su reatu de ricetatzione, ca in s'ìnteri de sa perquisitzione an acatau mertze furada a una ditta de Assèmini. A un'àteru l'an acatau chin una pistola càlibru sete sessantachimbe furada e sete brocas de su 'e tres sèculos innantis de Cristos. S'operatzione est cumintzada arbeschende a oje chin prus de otanta òmines e chin s'azudu de sos cassadores de Sardigna e un'elicòtero dae Elmas. Custu manzanu in su munitzìpiu de Bonifàcio an fatu sa consulta Corso Sarda, s'organismu interistitutzionale de sas assembleas de Còrsica e Sardigna. In s'ìnteri de sos traballos presèdios dae sos presidentes Talamoni e Ganau, Ana faveddau de chistiones istitutzionales che a sos setant'annos de autonomia, s'insularidade, sa riforma costitutzionale in Frantza, sa relata supra s'evolutzione statutària de sa Còrsica e sa deliberatzione supra su benidore de sa polìtica de coesione, sos documentos supra sa tutela linguìstica, documentos in matèria de polìticas sociales, duas relatas in matèria de istrutzione e una chi pertocat s'ambiente e sa gestione de sas bucas de Bonifacio. Est de importu mannu a amparare e afortiare sas polìticas de coesione a livellu europeu, cuntrastande sa punna a centrare funtziones, resursas e servìtzios, at nau Ganau. Sas polìticas de coesione si depent prevìdere chin interventos a misura pro sas regiones peninsulares. Sa relata supra su benidore de sas polìticas de coesione in Europa reconnoschet chi sas istrategias macroregionales rapresentan unu de sos istrumentos principales de atuatzione de sas polìticas de coesione ca cheren minimare sas diferèntzias intre sas regiones e ponner paris sas fortzas in favore de crèschida e ocupatzione. Sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro sighit sos controllos pro cassare chi at s'esentzione de su ticket sanitàriu ma no at su diritu. Sos militares de sa tenèntzia de Arbatax ant cassadu duas pessones chi no intraban in sos paràmetros prevìdios dae sa leze pro àere s'esentzione ma ant fatu un'autocertificatzione frassa. A manera particulare sos militares an acertadu chi custas pessones an aplicadu contributos riservados a sos tzitadinos disocupados chin redditu familiare sutta sos otomiza euro e a sos tzitadinos chin prus de sessanta chimb'annos chin redditu prus bassu de trinta chimbemiza euro. A ambos duos lis an fatu santziones de tres bortas su tantu chi an risparmiadu. Sunu una chimbantina dae su printzìpiu de annu sos pòveros frassos chi an cassadu sos finantzieris in provìntzia de Nùgoro. Sa continuidade aèrea nova at a cumintzare su trentunu de martu de su duas miza e dechenove. L'at detzisu eris sa Giunta regionale a segus de sa proposta de s'assessore a sos trasportos Carlo Careddu prorogande su sistema in vigèntzia a su trinta de martu. Sa continuidade aèrea nova at a fundamentu una chirca fata dae su CIREM, su Centru de Chircas Econòmicas e Mobilidade de s'Universidade de Casteddu e de sa 'e Tàtari, chi s'at a discùtere in s'ìntiri de sa cunferèntzia de servìtzios chi s'at a fàchere jòbia in Roma. S'istùdiu si basat supra de unas cantas particularidades de sos trasportos aèreos in Sardigna, chi in istiu ant bisonzu de aumentare sos bolos e sos postos pro garantire sa dimanda de sos residentes chi si depene mòghere pro traballu, istùdiu e salude e chi si nono non podene viazare pro neche de s'aumentu de sas richiestas de sos passegeros non residentes chi benen in Sardigna in vacàntzia. Pro su chi pertocat su sistema tarifàriu, cunsiderados sos inditos de sa Commissione Europea, Arribados chin sa lìtera de s'ùndichi de Santu Gabine de su duas miza e dechesete sa Regione proponet de diferentziare intre residentes e non residentes. Sa continuidade noba cunsiderat fundamentales sas tratas pro Roma Fiumicino e Milano Linate. Sa Giunta regionale, a segus de sa proposta de s'assessora a sa difesa de s'ambiente Donatella Spano, at destinadu duchentos otanta miza euro pro ammaniare un'abisu nou pro manifestatziones de interesse chi podent fàghere sos entes pùblicos chi in su territòriu issoro ana sitos de importàntzia comunitària, zonas ispetziales de conservatzione e zonas de ampare ispetziale chi no ana pianu de gestione o no l'ana galu agiornadu. A lu dare a ischire, sa Giunta regionale, in una nota, ube narat chi s'obietivu est cussu de afortiare su sistema de sa rete Natura duemila, totu sas areas amparadas istituias cunforma a sa normativa comunitària, natzionale e regionale. Bi nd'at galu pacos de sitos Natura duemila chi galu no ant unu pianu de gestione o misuras de tutela chi assecuran una gestione curreta de sas areas pro las mantènnere bene. Duncas est netzessàriu a agiornare e concruire sa pianificatzione Est unu interventu mannu pro amparare unu patrimòniu de biodiversidade e pro valorizare custas siendas chin su turismu, at nau s'assessora Spano, e ponet in craru puru sas criticidades de sos sitos ue bi sun polìgonos militares designados comente ZSC. In sa rete Natura duemila sun batoschentos bentisete miza e chentu otantatres sos etàrios interessados, est a nàrrere su dechesete virgola sete pro chentu de su territòriu regionale. Cad'annu su deche pro chentu de sos subèrios benit corfiu dae sa Lymantria dispar, un'arrabiu, sa ruca, de sos chentu prus dannaresos in su mundu, est su chi si leghet in un'interrogatzione urgente presentada in cussizu regionale dae sos Riformadores, primu firmatàriu Michele Cossa, chi pedit a su presidente de sa Regione Pigliaru e a s'assessora a s'ambiente Donatella Spano, ite est faghende sa Regione pro evitare chi pro neche de custa ruca si ch'isperdan sos padentes de subèriu. Cajones de sicuresa, salude pùblica, tutela e amparu de sos padentes sardos. Custa ruca torrat a cada annu e fintzas si sa Giunta in Santu Gabine de su duamiza e dechesete aiat deliberadu de programmare un'interventu chi previdiat de aumentare sos tratamentos fintzas a trinta ètaros, A oje non s'ischit nudda de custu interventu. Sos riformadores sun fintzas apessamentados ca fintzas a oje sa disinfestatzione est istada fata chentza unu pianu territoriale pèrpere e resurtan tretos che a su pranu de Abbasanta ube custa pesta no at idea de abbrandare. Pro su setore edilìtziu in Sardigna paret chi sa crisi non cheriat abrandare. In su duamiza e dechesete difatis sos interventos in sas domos sunt istados petzi batomiza e setichentos, su sessanta chimbe pro chentu in mancu rispetu a su duamiza e sete. In su duamiza e dechesete at connotu una crisi leza fintzas su setore immobiliare, chi at bidu minimande sa bèndida de su trinta chimbe pro chentu rispetu a su duamiza e sete. Carchi sinzale de mezoru si bidet in sos primos tres meses de su duamiza e decheoto ue su mercadu est crèschiu de su deghe vìrgola bator pro chentu. A lu nàrrere est s'ùrtimu documentu de sa CNA Sardigna chi analizat s'andamentu de su cumpartu edilìtziu. Dae su duamiza e batòrdichi a oe b'at àpiu in totu Itàlia unu mudamentu chi in Sardigna est arribbadu petzi in su duamiza e bìndichi. Pro su duamiza e decheoto però sa CNA carchi ispera la dat, cunsiderande s'andamentu bonu de sos primos tres meses de s'annu. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro mèdiu de sos repartos de sa Brigata de Bosa e de sa Tenèntzia de Siniscola an fatu duas operatziones contra s'evasione fiscale e s'abusivismu commerciale. Sos militares de sa Tenèntzia de Bosa an fatu unu servìtziu contra sos afitos in nigheddu. Ana cassau un'omine de Macumele chi impreande una sotziedade de capitales dae su duamiza e trèichi affittavat immobiles de propiedade balanzande dinare meda. Sos finanzieris cunfrontande sas bancas datos chin elementos collios in ziru sun resessios a iscoperrere su tantu balanzau chin immobiles affittaos finzas chentza cuntratos regulares dande però sas ricevutas pro su tantu ritziviu ma chentza las decrarare a su fiscu. Acabada s'ispetzione, sos militares an acertadu chi s'òmine no at decraradu duchentamiza euro e pro cussu an pedidu misuras cautelares e sa disponibilidade de sa sotziedade. Sos finantzieris de sa tenèntzia de Siniscola, paris a sos agentes de sa Politzia Munitzipale de San Teodoro, an fatu un'operatzione contra a su cummèrciu abusivu in sas ispiàgias de La Cinta e Lu Impostu, Sos militares ant cassadu bator vendidores ambulantes de sa Mauritània, de su Bangladesh e de su Senegal chi fin bendende chentza sas autorizatziones, violande sa leze regionale chi disciplinat sas atividades commerciales. A sos abusivos lis ant postu contravintziones e secuestradu prus de batomiza artìculos postos a disponimentu de su Comune de San Teodoro cumpetente pro definire s'illìtzitu amministrativu. In sa Prata de Florinas, in ocasione de un'àteru apuntamentu de sa 'e nobe editziones de su fèstival Florinas in Giallo, L'Isola dei Misteri, dedicadu a su gènere literàriu giallo, s'iscritora napoletana Sara Bilotti at presentadu s'ùrtimu libru suo I giorni dell'ombra, imprentadu dae Mondadori. A s'iscritora napoletana l'at intervistada Mauro Pusceddu, magistrau e iscritore nugoresu, in dennantis de unu pùblicu de amantiosos de su gènere atentu e interessadu. I giorni dell'ombra est unu thriller ambientadu in intro de unu condomìniu, chi afrontat chistiones dìlicas che a su controllu mentale e a sa relata de dipendèntzia chi a bortas naschit intre sa vìtima e su carnèfitze, in sos abusos fìsicos e psicològicos. Sara Bilotti at cumintzadu in su duamiza e doighi publicande sos contos Nella carne. At iscritu sa trilogia L'oltraggio, la colpa e il perdono e est zai traballande a su romanzu nobu, semper unu thriller. A pustis chi sa Cunferèntzia de Servìtzios fata eris in Roma at aprovadu s'ischema de sa continuidade aèrea de sa Sardigna, sa Regione est apretande pro ammaniare su bannu intro su mese capidanne e lu publicare in sa Gazeta de sa Comunidade Europea. Sas lìneas guida previdin un'aumentu de sos bolos e de sos postos in sas tratas dae e pro sa Sardigna, picande in cunsideru s'andamentu istòricu de sa dimanda cando si registrat un'aumentu de sos passegeris e s'istagionalidade, mescamente in istiu. An cunfirmadu sa diferèntzia de sas tarifas intre residentes, chi non mudan rispetu a sas de como, e sos chi non sunu residentes, siat in istiu siat in iberru, previdinde unu tantu màssimu chi non si podet brincare. Sos aeroportos de sas tratas in continuidade aèrea sunu cussos de Roma-Fiumicino e de Milano-Linate chi, cust'ùrtimu permitit de arribare in pressa a s'istatzione centrale e sa possibilidade de impreare s'arta velocidade. Pro sos biazadores diversamente àbiles ant prevìdiu tutelas particulares e duos postos riservados pro chistiones sanitàrias, in su primu bolu in issia dae sa Sardegna e in s'ùrtimu in arribu fintzas a barantotto oras prima de sa partèntzia. Sos carabineris de sa cumpagnia de Lanusè e de s'istatzione de Barì ant cassadu in mesu de sos àrbores de una pineta in localidade Voddini una coltivatzione de cannabis indica e ant arrestadu duas pessones. A pustis de una paja 'e dies de apostamentos, sos carabineris ant cassadu duos zòvanos de Barì de trintachimbe e de trint'annos abbande trintasete fundos in sos vasos cubados dae àteros àrbores. Sa cannabis fit de calidade nana e sos fundos prus artos fin massimu unu metru e mesu e totus fin zai ivrorios. Pro l'abbare impreaban bidones de abba chi battian a cue cada die. Sos zovanos cassados in crimines no an mutiu mancu ba. In s'interi de sas perquisitziones domiciliares sos militares ch'an secuestradu setanta grammos de ivroridura de cannabis, Setanta chimbe sèmenes semper de cannabis e unu pesicheddu de pretzisione. Acabadas sas formalidades de leze pro sos zòvanos, sa procura de Lanusè at formalizadu sos arrestos domiciliares isetande s'udièntzia de convàlida. Sos zuzzes de sa prima setzione penale de su Tribunale de Casteddu ant cundennadu a s'ex capugrupu de su PDL in Cussizu regionale Mario Diana chimbe annos e ses meses de recrusione. Su pùblicu ministeru Marco Cocco pro Diana nd'aiat pedidu oto de annos. De su chi ant acertadu sos zuzzes chi ant emìtidu sa sentèntzia de cundenna, Diana in calidade de capugrupu PDL in sa 'e batòrdighi legisladuras, dae martu duamiza e noe a martu duamiza e doighi, Est istau colpevole de peculau agravau. Li cuntestana duchenta miza euro chi arribbana a seschenta miza chin sos fundos chi at avallau in favore de ateros cussizeris. Sa sententzia de custu manzanu tancat unu de sos dibattimentos a garrigu de unos chentu cussizeris regionales de totu sos gruppos. A s'ex capu gruppu de su PDL l'ana cundennau fintzas a s'interditzione perpetua dae sos uffissios pubblicos. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Brigata de Bosa Marina an iscopertu un'istùdiu professionale chi traballat in totu sa Sardigna chi no at decraradu a su fiscu una parte manna de sos balanzos in sos annos fiscales duamiza e bìndighi e duamiza e sèighi. Sos militares an fatu una verìfica fiscale a s'istùdiu professionale acertande chi pro sas duas annualidades compudadas No at decrarau balanzos pro prus de otanta miza euro e no at pacau IVA e IRAP pro prus de binti miza. Pro àere crara sa situatzione de su professionista sos finantzieris de Bosa an fatu un'anàlisi econòmicu-finanziària cussiderande sas bancas de sos datos e sos elementos acuisios in su territòriu. S'operatzione est in s'àmbitu de sas atividades de politzia econòmicu-finanziària ammaniadas de su Cumandu Provinciale de Nùgoro pro cuntrastare s'evasione fiscale in azienda, a tutela de sas libertades econòmicas de sos tzitadinos, de sas impresas e de sos professionistas onestos. Sos agentes de su Corpus Forestale Regionale oje in Nùgoro ant festau a Santu Jubanne Gualberto, su para benedettinu amparadore issoro, chin una missa solenne in sa prata de sa Cresiedda e in su monte, Sa missa l'ana nada don Giovanni Maria Chessa parracu de Santa Maria e don Francesco Mariani parracu de Santu Zoseppe. Santu Jubanne Gualbertu fit unu para fiorentinu chi est viviu in s'annu milli fundadore de sa congregatzione vallombrosiana. Unu percursu de fide chi a primu l'at fatu perdonare su mortore de su frade e a pustis l'at fatu facher una vida de eremitanu in sos padentes de sa Toscana. Est istau Piu su 'e Doichi in su millenovichentoschimbantunu a lu facher santu amparadore de su corpus forestale. Cando sos paras vallombrosianos fini torraos in sa sede istorica dae ube che los aian dispatzaos unu seculu prima. A sa missa ana presentziau sas autoridades civiles e militares de Nugoro e de sa Regione, su sindicu de Nugoro Andrea Soddu, su prefeto Carolina Bellantoni s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru. Sa celebratzione l'ana promovia s'Ispettorau Ripartimentale de Nùgoro in collaboratzione chin su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia, chi in su duamiza e ses che at torrau a nobu sa cresiedda e chi in istiu la mantenet aperta cada die. Sa missa est istada s'ocasione pro ammentare s'impinnu fitianu de su Corpus Forestale Regionale pro s'amparu de sos padentes de sa Sardigna e non petzi in istiu ma trechentossessantachimbe dies a s'annu. Custu manzanu in sartu de Orune an chircau de ochidere duos allevadores de sa bidda, Giampietro Chessa de setanta chimb'annos e su fizu Ignazio de barantotto chi fin andande a su cubile issoro. Sos duos omines sun resissios a si fughire e a s'iscampare sas fusiladas isparadas dae sos mortores. In pessu dau s'allarme che sunu suprios sos carabinieri de sa cumpannia de Bitti, de s'istatzione de Orune e de su nùcleu investigativu de su cumandu provinciale de Nùgoro chi an aviau sas indàgines e compudau parmu a parmu su locu chircande elementos de profetu pro iscopèrrere comente sunu andadas sas cosas e in cantos fini. Su chimbe de frevàriu de su duamiza e sete in un'impostada in su sartu intre Benetutti e Nule, Ant mortu àteros duos fizos de Gianpietro Chessa, Nicola e Serafino, de trintunu e trintabàtor annos, frades de Ignazio. Sos carabineris de sa Cumpannia de Nùgoro, a segus de sos provedimentos firmados dae s'Ufìssiu 'e Esecutzione Penale de sa Procura Generale de Casteddu, ant arrestadu tres pessones de Orgosoli implicadas in s'indàgine chi pertocat una grefa criminale chi tràficat droga e armas, chi in su duamìgia e trei, chi in s'interi de un'operatzione de sos carabineris e de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provintziale de Nùgoro, aiat fatu arrestare bintisete pessones. Intre sos arrestados bi fit fintzas Graziano Mesina, cussideradu dae sos zuzes de sa Corte de Assise de Casteddu su capu de sa grefa e cundennadu in apellu a trint'annos de galera. Sas indàgines aian acertadu chi sa grefa, chin radichinas in Orgòsolo e cuntatos in Sardigna e in continente, fit ispetzializada in sa bèndida de armas e droga. In s'interi de s'operatzione, chi dae su sese a su deche de trìbulas at impinnau binti patùllias de carabineris de sas istatziones de Orgòsolo, Mamujada e de su nùcleu operativu de Nùgoro, sos militares an arrestadu tres pessones chi como an àpiu sa cundenna definitiva. Duos sun in Badu 'e Carros, in Nùgoro, su 'e tres est a sos domiciliares ca no istat bene e bi nd'at un'àteru de òmine, su 'e bàtoro, chi s'est costituiu chin s'abocau suo in su càrcere de s'Alighera. Sa Commissione regionale de inchiesta supra sas polìticas industriales de Ottana, presìdia dae su cussizeri Luigi Crisponi, lunis at a fàghere unu sopralluogo in s'àrea industriale, paris a sos sìndicos de Ottana Franco Saba, de Bolòtana Annalisa Motzo, Federicu Pirosu de Noragugume, de s'amministradore istraordinàriu de sa provìncia Costantino Tidu e paris a su presidente de su cussòrtziu industriale Piero Guiso. Luigi Crisponi iscrivet chi est unu sopralluogo pro biere de pessone sas conditziones de su zassi industriale e permìtere a sos membros de sa commissione de valutare s'istadu a dies de oje. In sas dies imbenientes sa Commissione at a esaminare sos atos chi sun ammaniande e at a avviare sas auditziones a sos suzetos istitutzionales chi an àpiu e an galu oje ite biere in sa chistione de s'àrea industriale. Crisponi concruit nande chi su cunfrontu chin sos amministradores, convocados pro lunis manzanu, at a èssere de profetu pro valutare sas prospetivas de s'indùstria in sa Sardigna de mesu.